ị na-achọ ebe ị ga-ebi chọtakwara ụmụ gị okirikiri ebe dị mma ga-enye ha nchekwa ị naghị achọkwa ya bụ ụlọ maka ọdịmma naanị gị kama ọ bụ nke gị na ụmụ gị maka na nchekwa ha bụ gị nwa ka ọ dị n'aka dịka nne na nna ha ntị adịkwa Esta di ha na-achọ ụlọ ebe ha ga-ebi ha achọgidere ha ahụghị ha emesịa chọta otu ebe n'ebe a ha chọtara onye bibu ya na mbụ kwapụrụ ọhụrụ onye a kwapụrụ akwapụ mere dọsịrị ihe ọbụla dị n'ebe ahụ ọ dụrụ bọlbụ ọ dụrụ switch ọ dụrụ sọketi enweghị otu mkpụrụ pin ọ tọgbọrọ n'ime ụlọ a naked wire ndị nọ na switch anọrọzi ebe ahụ gheme anya oghe enweghị ihe e ji wee machie ha di Esta anọdụ na-agbagharị na-achọ ego ka ọ hụ na o meziri ihe ndị a maka ego nke dị ya n'aka adị o werela ya kwụsị ụgwọ ụlọ ha akwabala bujesi ibu ha hichasị ime ụlọ zachasịa ya dozisie ha ebe ha kwesịrị ịdị ha ehi ụra n'abalị ahụ ọ dị n'ụtụtụ echi di Esta mapụ ganwe ịchụ ego ka ọ chụtasị ihe ụmụaka na nwunye ya ga-eri Esta n'onwe ya esichaa nri ya na nwa ya nwaanyị erie o wee were mop na-ehichasị ime ụlọ ozi ewere bata n'ekwentị ya ọ gaa check ọ bụrụ na Facebook ka o si ọ tọọ ya site n'ebe ahụ ọ banye chatting site na chatting ọ banye na scrolling na-elesi ihe onyonyo dị agha si na Facebook banye TikTok awa abụọ agaala ọ ka kpa ekwentị n'aka ọ maghị mgbe nwa ya nwaanyị ji wee here ugbere wee gawa n'ebe sọketi ahụ nọ ị ma na ụmụaka na-eme ihe ahụ na ọ chaba ha anya etu a ka o si wee kpụrụ wee gaa ebe ahụ sọketi nọ wee jide naked wire aka o wee bụrụ na ọkụ dị n'oge ahụ ọkụ wee dọọ ya etu a ka nwata si wee ghọọ onye nwụrụ anwụ mgbe ahụ ka o ruru Esta atọgbọ ekwentị ya na-etigharị wee were ekwentị wee kpọnwa di ya sị ya lekwe na arụ mere na mmiri na-erughị eru amaala ya na mmiri irikwala ya di ya hapụ ebe ọ na-arụ ọrụ wee gbara bata o wee were anya ya wee hụ o wee bụrụ etu a ka nwata si wee laa a jụọ Esta kee ka o si wee mee ọ sị na ọ nri ka o nyechara ya na-ama ọ bụ ihe gaghị nwe ya n'ute ya amaghị oge o tetara wee gawa na sọket o kweghị agwa ya na ọ bụ ekwentị ka ọ na-apị na ọ gaziere na sọket ọ bụrụ na ọkụ dị etu akụkọ si edobe ụwa taa akọ ya agha agha agha agha agha nke aha gaa onye nwụrụ anwụ ga-apụta ụwa ọzọ e buru nwata gwuo ala lie nke aha gaa gee m ntị ogologo okwu adịa n'ụka mgbede mana a ga na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ maka ọ na-abụ onye a gwara ọ nụ ụbọchị ọzọ a hụ nke ga-abara ya uru a gwakwa ya nwa gị malite ihe nwa ugbere ọ bụ oge ahụ ka ọrụ dịrị gị anya gị ga na-adị n'ebe ọ nọ oge niile iwepụ ihe ọbụla bụ ihe ga na-emerụ ahụ dị nso maka ịdanye n'ọkụ ma ọ bụ ịdanye n'ime mmiri dịka ndị nwere well ị gbachaa mmiri kpuchie ya e nwee otu ihe mmerụ ahụ dị nso wepụ ya ị ṅụchaa ọgwụ wepụ ya n'elu tebụl ọ dị wepụ ya ebe aka ụmụaka na-agaghị eru ọ bụrụ sniper ka ị fechara were ya denwe ọ bụrụ ọgwụ anwụnta zonye ebe aka ha na-agaghị eru maka ihe ọbụla ha nwetara n'oge a ha na-etinye n'ọnụ i were hypo sụchaa akwa were ya denwe n'ebe aka ya na-agaghị eru maka o nwere ike hụ ya chee na ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọ ṅụọ ya mgbe ahụ ị gbagharịwa ya abụkwanụ ị dachaa n'elu wee bụnwa ụdọ mmiri mgbochi ọrịa kakwa ọgwụgwọ ya ntị adịkwa ya gazie